Bhí sí ina banchaptaen ar an chlub gailf. Bhí sí páirteach freisin sa Lions Club, a eagraigh ócáidí carthanacha sa chontae. Cinnte go raibh trua aici don íseal-aicme. Agus bhí a rian sin ar Vivian, buachaill ardnósach, uaibhreach. D'fhreastail Vivian ar scoileanna cónaithe óna óige. D'oir an saol uasaicmeach leis. Bhí formhór na scoláirí ar aon dul leis, ardnósach agus mustrach. Bhí sé socair ina aigne dul le cúrsaí leighis sa todhchaí. B'in a bhí ar intinn ag a thuismitheoirí dó. Bhí a fhios go maith aige nach n-oirfeadh imní faoi bhiseach othar dó. Ní raibh dóigh le hothar aige. Ach bhuailfeadh sé leis an sórt daoine a bhí cleachtadh aige leo, muintir an ghailf, lucht an rugbaí agus a leithéid. Bhí d'aidhm aige céim níos airde ná dochtúireacht a bheith aige. Bhí de chuspóir aige a bheith ina máinlia croí. Chaith Vivian dhá bhliain ag dochtúireacht agus ansin glacadh leis, le cabhair a athar, i gColáiste na Máinlianna. D'éirigh thar barr leis. Chun an fhírinne a rá, bhí sé tugtha don staidéar agus bhí a intinn dírithe ar an obair a bhí roimhe. Ba ghearr go raibh sé ina chúntóir don Ollamh Harrington. saineolaí go raibh cáil air i gcéin is i gcóngar. Bhí ardmheas ag Vivian ar an Ollamh agus d'fhoghlaim sé a lán uaidh. Chuir sé chuige cairdeas a chothú leis. Is trí thimpiste a fuair sé an seans. Tráthnóna Déardaoine a bhí ann. Bhí othar sa Mater Private ag fanacht le deontóir croí. Bhí croí ar fáil in Ospidéal Luimnigh. Cuireadh an dualgas ar Vivian an croí a bhailiú agus a thabhairt ar ais. Bhí scúdchar ag fanacht leis a thabharfadh go dtí an Phoenix Park é, áit a bheadh heileacaptar lena a thabhairt go Luimneach, agus is mar sin a tharla. Déanadh pé socruithe a bhí le déanamh i Luimneach agus d'fhill Vivian leis an chaoi i mála taistil speisialta. Bhí go maith agus ní raibh go holc. Thuirling an heileacaptar. Leathuair tar éis a cúig a bhí ann. Nuair a shroich an scúdchar na geataí bhí siad dúnta. Ní raibh slí amach. Tubaiste. Amach le Vivian, d'ordaigh sé do na Gardaí carr a chur ar fáil lasmuigh, suas leis ar na geataí agus trasna leis. Sheol duine an bosca tábhachtach dó isteach sa charr leis agus ar aghaidh go dtí an t-ospidéal. Bhí sé in am. Chuaigh na dochtúirí i mbun oibre agus d'oibrigh siad go meán oíche. Scaip an scéal ar fud an ospidéil ar nós na gaoithe. Ghlaoigh an tOllamh Harrington Vivian go dtí a oifig agus rinne sé comhghairdeas leis. Chuaigh an scéal go mór i gcion air. Thug sé cuireadh abhaile do Vivian fá choinne béile. D'éirigh cairdeas eatarthu agus ba go minic ina dhiaidh sin é i dteach Harrington. Lá amháin, agus an bheirt acu ag comhrá sa phatio, tháinig iníon an Ollaimh isteach. Chuir Vivion suim inti láithreach. Bhí Lisa cliste, féinmhuiníneach agus dóighiúil. Thairis sin, bhí sí saibhir. Chaith an bheirt a lán ama i bhfochair a chéile. Ba mhór le Lisa ábaltacht Vivion agus d'fhás muintearas agus meas aici dó. Tráthnóna amháin agus iad ina suí le chéile ar bhalcóin tí a hathar, chuir Vivian lámh i láimh Lisa agus d'iarr sé pósadh uirthi. Ba ar na focail sin a bhí sí ag dúil. Ba ghearr ina dhiaidh sin, pósadh iad agus shocraigh Vivian síos lena bhrídeog Lisa. De réir a chéile, d'éirigh Vivian bréan den saol galánta, na cóisirí agus na hócáidí sóisialta. Gan a fhios ag ceachtar acu, tharla míshástacht eatarthu. Bhuail sé le Emma, cailín gealgháireach a thug sé faoi deara ag ceann de na cóisirí. Ba mhinic iad ag comhrá, ag baint suilt as an gcomhluadar agus an cairdeas. Dúirt Vivian leis féin gur chuma an scéal é, nach raibh ann ach spallaíocht gan dochar. Bíodh sin mar a bhí. Agus Charlotte? Cad fúithi sin? Dochtúir a oibrigh in ospidéal mór le rá. Bhí draíocht inti. Bhí meas mór ag Vivian uirthi. Bhí cáilíochtaí aici ar aon dul leis féin. Ní raibh Lisa gan locht ina thuairim. D'éirigh deacrachtaí agus easaontas eatarthu. Bhí amhras ar Lisa faoi na mná sin agus faoin caidreamh a bhí acu leis. A Vivian, cad atá ar siúl, ar sise, ag stánadh air. Tá athrú ort. Is gá duit a inseacht dom cad atá ag cur as duit. Á, bhuel, tá mé gnóthach. Tá an t-ualach oibre ag dul i méid. Tá brú agus strus orm. Níor amadán í Lisa. Ní raibh sa mhéid a dúirt sé ach seafóid. Bhí scoilt ag teacht eatarthu. Ní raibh iontaoibh aici as. Rith colscaradh trína hintinn. Bhuail imeagla Vivian. Smaoinigh sé ar cholscaradh. Chaillfeadh sé an teach galánta, an próca airgid, a chairde nua. Ach ba bhac í Lisa. Ba chonstaic í ar a shaol. Ní raibh ach slí amháin lena ruaigeadh, go buan. Bhí Lisa tugtha do na piollaí suain. Bhí sí ag brath orthu. Ní fhéadfadh sí codladh gan cúpla ceann roimh dul a luí. Dá rachadh an teach trí thine? Dá mharófaí Lisa sa timpiste? Árachas saoil? Árachas tí? Saoirse? Bheadh sé ar mhuin na muice. an t-airgead agus Lisa imithe. Thosaigh sé ag beartú. Seanteach a bhí ann, seanchóras leictreachais ciotach. Bhíodh Lisa ina suan gan gíog aisti. Sea. Tháinig an oíche. Oíche gheimhridh. Bhí an ghaoth ag búireach lasmuigh agus ag séideadh tríd an teach. D'fhadaigh sé an tine sa seomra codlata breise agus cúpla lastóir, píosaí adhmaid agus páipéir. Bhí sé féin ina phitseamaí. Scaip an tine ar fud an tseomra. Phléasc na lasracha na fuinneoga. agus bhailigh na comharsana. D'éirigh le Vivian éalú trí fhuinneog. Tháinig an tseirbhís dóiteáin isteach leo tríd an deatach agus na lasracha. D'iompair siad an corp amach. Lisa a bhí ann. 'An bhfuil sí marbh? a d'fhiafraigh Vivian piachán ina scornach. Níl muid cinnte arsa an fear dóiteáin. Seans maith go dtiocfaidh sí slán as, ach caithfear í a thabhairt go dtí an t-ospidéal chomh luath agus is féidir. Chorraigh Vivian gan an anáil ag teacht leis. Ar éigean a bhí sé in ann siúl, bhí gleo torannach ina chluasa. Thit sé ina chnap ar an talamh gan aithne gan urlabhra. Scrúdaigh oibrí an otharchairr é. Ródhéanach. Taom croí.